Ní hann don áit neodrach. Is é sin, ceart go leor, ag an scríbhneoir, abair, tá leathanach bán os a chomhair, ach ní chiallaíonn sé sin go bhfuil seisean, ag an am sin, nó sise, in áit neodrach. Is é sin le rá, sula mbreacann sé aon rud ar an bpáipéar, tá uirlis ag teastáil uaidh. B'fhéidir gurb í an uirlis atá aige an ríomhaire agus ní haon spás neodrach é an ríomhaire. Ní hea. Ach an príomhrud a sílim a theastaíonns uaim a chur in iúl nuair a deirim níl aon spás neodrach ann ná tá cultúr i gceist le chuile shórt. Now, ní maith liomsa an focal 'cultúr' mar nuair a úsáideann tú an focal 'cultúr', OK, deirtear, bhuel, sa chiall antraipeolaíoch. Cuimsíonn sin an saol uiliog, luacha, creideamh, uirlisí tí, nósanna itheacháin, teanga, etc. etc. Ach i gcónaí i gcúl, fiú is sin ráite, tá daoine ag smaoineamh ar ballet, ar Gailearaí Náisiúnta Ealaíne, ar scríbhneoireacht, ar fhilíocht. Ní scríbhneoireacht, ar fhilíocht. Sin cultúr. Agus, so, b'fhearr liomsa an focal, seanfhocal, breá Gaeilge, béascna. Is maith liom an focal béascna. Agus má bhreathnaíonn tú ar DIL, alright, cosúil le chuile fhoclóir eile dá bhfuil againn, míníonn Dictionary of the Irish Language na focail seo i mBéarla, ok, binn, nós na hama, etc. Caithfidh muid fás suas, tá sé thar am againn fás suas agus ár gcuid focal a mhíniú dúinn féin inár dteanga féin. Ar aon chuma sin, dála an scéil, clúdaíonn an focal seo béascna moráltacht, nósanna agus clúdaíonn sé freisin teanga. So tá chuile shórt dá bhfuil i gceist againne leis an bhfocal cultúr sa chiall antraipeolaíoch i gceist leis an bhfocal béascna. So sin é an focal ba mhaith liom a úsáid feasta agus na rudaí seo dhá chomharthú agam, sé sin, a bhfuil againn, a bhfuil againn a chuireanns ar ár gcumas feidhmiú mar dhaoine, go sóisialta, istigh inár gcloigeann féin agus go háirid ó thaobh úsáid teanga de. So tá sé sin ar fad ag an ealaíontóir, ag an scríbhneoir, ag an duine, ag gach duine sula ndeir siad focal. So, mar sin, is seasamh iomlán neamhneodrach é. focal a rá mar caithfidh tú é a rá i dteanga éigin agus caithfidh tú é a rá i ndioscúrsa éigin agus caithfidh tú é a rá i suíomh sóisialta éigin, nó d'fhéadfá labhairt leat féin ach fós, an dtuigeann tú an rud, mar a mhínigh Wittgenstein i bhfad ó shin, ní fheidhmíonn teanga phríobháideach. So, fágfaidh muid an cheist seo faoi teanga phríobháideach as an áireamh ar fad. Má úsáideann tú teanga ar bith, focal ar bith, ach amháin go bhfuil tú déanamh imeartas focal idirtheangach agus fiú ansin tá tú a rá rud éigin. Agus séard tá mé a rá mar sin, mura bhfuil sé neodrach ar bhealach éigin bunúsach tá sé polaitiúil. So má scríobhann tú i mBéarla tá tú ag tabhairt tacaíocht do bhéascna an Bhéarla. Cuma? Ó níor mhaith liom é sin a dhéanamh, tá mise ar son na Gaeilge. Cén teanga atá tú a labhairt? Tá mé a labhairt Béarla, tá mé a labhairt Sacs-Bhéarla. Yeah, ok, níl aon locht air sin. billiún éigin duine dá dhéanamh. Tá. Ach ná ceap go bhfuil tú i spás neodrach á dhéanamh sin, mar níl. Is mar a chéile le Gaeilge, má labhrann tú Gaeilge, OK, b'fhéidir, taobh istigh den Ghaeilge, tá tú in ann spás neodrach a chur ar fáil duit féin, i d'intinn féin, ach tá tú glacadh seasamh, bealach amháin nó bealach eile. So níl aon spás neodrach ann, níl aon tabula rasa ann don scríbhneoir. Tugann an scríbhneoir a bhfuil aige de bhéascna chuig chuile shórt a dhéanann sé.